Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo a dhíríonn ar an topaic Aistrithe. Agus é ag tógáil ar an bhfaisnéis ónár sraith seimineár gréasáin ar aistrithe, beidh léargas ar fáil ar na hathruithe ar chleachtas i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim le linn phaindéim COVID-19, agus beidh fócas speisialta ar thacú le haistriú leanaí go dtí an bhunscoil i mí Mheán Fómhair 2021. Ó Mheán Fómhair 2020, tá faisnéis bailithe ag cigirí luathbhlianta ó shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim faoi na heispéiris, na héachtaí agus na dúshláin a bhaineann le leanúnachas a sholáthar do leanaí in eispéiris luathfhoghlama ar ardchaighdeán. Tá an t-eolas mar bhonn don seimineár gréasáin seo agus roinnfear cleachtais nuálacha agus éifeachtacha a d'úsáid suíomhanna chun tacú le foghlaim, folláine agus ullmhacht leanaí don aistriú go dtí an bhunscoil. Ba cheart an chomhairle go léir a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Is cuid nádúrtha d'eispéiris luathshaoil leanaí iad aistrithe agus bíonn tionchar acu ar a bhfoghlaim agus a bhforbairt. Sa luath-óige, áirítear leis na haistrithe seo bogadh ón timpeallacht baile go suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim, bogadh idir grúpaí nó ó ghníomhaíocht amháin go gníomhaíocht eile, agus bogadh ó shuíomh go dtí an bhunscoil. Do go leor leanaí, bíonn na haistrithe seo spreagúil agus dearfach. Do leanaí eile, d'fhéadfadh siad a bheith corraithe agus buartha. Tá go leor tosca atá uathúil do gach leanbh agus a mbíonn tionchar acu ar a bhfreagairt ar aistrithe, lena n-airítear a meon, sábháilteacht na gceangal le daoine fásta lárnacha agus eispéiris athraithe cheana. Ní mór a admháil go bhfuilimid ag maireachtáil in amanna nach bhfacthas riamh roimhe ón Márta 2020. Táimid go léir ar ár dturas uathúil féin agus sinn ag aistriú go saol nua a chuimsíonn Covid-19. Chruthaigh na haistrithe seo dúshláin nua do leanaí, do thuismitheoirí, do shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, agus do bhunscoileanna. Maidir lenár leanaí is óige, tá ról ag na daoine fásta suntasacha ina saol tacú leo ag an am seo, a gcumas féinrialaithe, neamhspleáchais agus cumarsáide a threisiú. Is bunchlocha iad seo don teacht aniar is gá chun freagairt go dearfach do na dúshláin a thagann chun cinn le linn amanna aistrithe. Tacaíonn eispéiris dhearfacha aistrithe sa luath-óige le cumas leanaí aistrithe a bhainistiú go héifeachtach níos déanaí sa saol. Anois, Déanfar na príomhtheachtaireachtaí a mheas a roinneann cleachtóirí faoi na straitéisí praiticiúla agus rathúla atá acu chun dúshlán phaindéim COVID-19 a shárú. Tá úsáid mhéadaithe na dtimpeallachtaí lasmuigh ar cheann de na torthaí dearfacha is suntaisí a bhaineann leis an bpaindéim do shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim. Den chuid is mó, d'eascair go leor buntáistí uaidh seo d'fhorbairt iomlánaíoch, d'fhoghlaim agus d'fholláine leanaí. Bhí an timpeallacht foghlama lasmuigh mar phríomhghné den chleachtas do go leor leanaí sular tharla COVID-19. Anois tá sé níos ábhartha fós agus sinn ag iarraidh eispéiris foghlama ar ardchaighdeán a sholáthar agus cloí le treoirlínte sláinte poiblí. Tá roinnt suíomhanna tar éis a dtimpeallacht lasmuigh a oiriúnú lena chinntiú go n-aistrítear na gníomhaíochtaí agus na heispéiris go léir a tharla laistigh chuig an timpeallacht lasmuigh, mar shampla súgradh gainimh agus uisce. amanna béilí agus eispéiris súgartha mínéata. Cheannaigh roinnt suíomhanna fearas báistí agus eagraíonn siad siúlóidí go minic sa timpeallacht áitiúil, ag bualadh le daoine sa phobal agus ag beannú dóibh ag fad sóisialta, tá níos mó ábhar saor in aisce agus aimsithe á n-úsáid sa chistin láibe lasmuigh, agus tá níos mó deiseanna ann do shúgradh riosciúil agus d'eispéiris súgartha samhlaíocha. Is suntasach an tionchar dearfach a bhí aige seo ar scileanna, dearcthaí, eolas agus meonta leanaí a fhorbairt. Treisíodh a gcumas féinrialú a dhéanamh, ionbhá a léiriú agus foghlaim conas comhoibriú le daoine eile. Feabhsaíodh a scileanna fisiceacha freisin, trí dheiseanna breise chun scileanna comhordaithe agus feasachta spásúlachta don chorp iomlán a chleachtadh. Tá an fhorbairt fhisiceach fheabhsaithe seo an-tábhachtach chun leanaí a ullmhú don bhunscoil. Dúirt roinnt cleachtóirí gur oscailt súl dóibh a mhéid is féidir le foghlaim luachmhar tarlú lasmuigh. Chuaigh feasacht mhéadaithe ar shláinteachas agus ar ghlaineacht i bhfeidhm orainn go léir le bliain anuas. Tá na hábhair súgartha i go leor suíomhanna á rothlú mar thoradh air seo. Mar sin féin, rinne cleachtóirí é seo a aithint mar athrú dearfach inar tháinig feabhas ar cháilíocht an tsúgartha de réir mar a laghdaíodh an líon ábhar. Thug siad faoi deara gur éirigh leanaí cruthaitheach agus samhlaíoch nuair a bhí acmhainní oscailte, fíorshaoil agus nádúrtha ar fáil dóibh. Tacaíonn forbairt na meonta seo le cumas leanaí foghlaim conas cumas níos éifeachtaí a bheith iontu chun fadhbanna a réiteach. Tá eispéiris na paindéime tar éis dul i bhfeidhm freisin ar rólghlacadh leanaí ina raibh scéalta dochtúirí, altraí, víreas, caitheamh masc agus vacsaíniú le feiceáil. Thacaigh roinnt suíomhanna le leanaí sa rólghlacadh seo trí acmhainní a sholáthar chun foghlaim prótacail nua sláinte agus sábháilteacha a threisiú ar bhealach nach raibh róstrusmhar. Mhínigh a lán cleachtóirí do chigirí an dúshlán a bhaineann le cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí, toisc nach raibh cead ag tuismitheoirí, den chuid is mó, dul isteach sa suíomh. Bhí cleachtóirí an-chruthaitheach maidir le bealaí nua agus nuálaíocha a fhorbairt chun cumarsáid le tuismitheoirí a chruthú, agus iad ag cloí leis na Treoirlínte Sláinte Poiblí. Ina measc seo tá. cruinnithe duine le duine lasmuigh le tuismitheoirí, úsáid aipeanna bogearraí luathbhlianta agus ardáin meán ar líne chun fáisnéis curaclaim, breathnuithe, físeáin, nodbhileoga agus acmhainní a roinnt. Cláir fógraí lasmuigh a léiríonn eispéiris foghlama leanaí. Dialanna foghlama, grianghraif agus scéalta foghlama aonair curtha abhaile níos minice, ag ceiliúradh dul chun cinn na leanaí. Cruinnithe físe ar líne le tuismitheoirí. Bhí go leor suíomhanna cruthaitheach ina gcur chuige maidir le naisc láidre a bhunú agus a choinneáil leis an bpobal áitiúil. Mar shampla, i suíomh amháin nuair a bhailigh meicneoir áitiúil carr an bhainisteora, bhreathnaigh na páistí ar an gcarr á luchtú ar an trucail tarraingthe ó achar sábháilte agus bhí pictiúr ar fáil mar thaca le comhráite leantacha chun eolas agus tuiscint na leanaí ar obair an mheicneora a mhealladh. Thaifead suíomh amháin gearrthóg físe leis an oifig dóiteáin le linn cuairte ar an láthair. Nuair nach raibh na leanaí i láthair, chruthaigh an ghearrthóg físe seo pointe tosaigh iontach eile do chomhrá faoi shábháilteacht dóiteáin agus an stáisiún dóiteáin áitiúil. Bíonn tionchar dearfach ag caidreamh dearfach, measúil le tuismitheoirí ar an tslí ina dtéann leanaí i dtaithí ar na dúshláin a bhaineann le haistriú go dtí an bhunscoil. Tugann comhroinnt faisnéise faoi leasanna, scileanna, meonta agus riachtanais an linbh cumhacht do thuismitheoirí mar chomhpháirtithe sa phróiseas aistrithe agus cabhraíonn sé leo cumarsáid níos muiníní a dhéanamh leis an mbunscoil. Beidh cumarsáid fheabhsaithe idir an scoil agus an tuismitheoir mar thacaíocht dearfach do mhothú aitheantais agus muintearais an linbh, agus cabhróidh a leithéid le haistriú réidh go dtí an bhunscoil. Mar is eol dúinn uile, ní fhéadfaí na gnáthchruinnithe duine le duine a éascú i mbliana. I gcás go leor leanaí, ciallaíonn sé seo nár tugadh iad chuig an múinteoir nua sna naíonáin shóisir agus iad ag ullmhú don aistriú go dtí an scoil mhór. Bhí teagmháil theoranta, fiú acu siúd atá lonnaithe i suíomh bunscoile le múinteoirí, le fadú i gceist de ghnáth. Chun dul i ngleic leis seo, tá teimpléid thuairisce Mo Scéal in úsáid ag go leor suíomhanna chun tacú le faisnéis faoi leasanna, scileanna, meonta agus riachtanais na leanaí a mhalartú le tuismitheoirí agus le múinteoirí bunscoile. Mar gheall ar na treoirlínte sláinte poiblí éagsúla, chaill leanaí cuid mhaith ama i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim. Luaigh roinnt cleachtóirí na dúshláin a bhaineann le leanaí a chur ar ais ina ngnáthamh. Mar fhreagra air sin, Ghlac cleachtóirí fócas níos leanbh-threoraithe ar a gcleachtas agus rinne siad na gnáthaimh laethúla a oiriúnú chun riachtanais agus leasanna leanaí a leanúint agus freastal orthu. Is féidir an cleachtas luachmhar seo chun tacú le leanaí ar bhonn aonair a úsáid mar bhonn eolais don aistriú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil. Chuaigh an cur chuige seo chun leasa leanaí a raibh níos mó imní orthu tar éis filleadh ar an suíomh ná mar a bhí in amanna réamh-Covid, mar gheall ar an gclúdach sna meáin agus téarmaíocht nua a bhaineann le Covid-19.

Ghlac go leor cleachtóirí cur chuige réamhghníomhach chun tacú le leanaí. Rinne siad pacáistí acmhainní a fhorbairt agus a sheoladh abhaile agus d'úsáid siad ardáin meán sóisialta ar líne ionas go mbeadh fáil ag tuismitheoirí orthu chun iad a úsáid leis na leanaí. Leag suíomhanna béim ar a thábhachtaí atá sé tacú le leanúint den fhoghlaim seo agus iad ag athoscailt trí thimpeallacht shaibhir teanga agus eispéiris súgartha a sholáthar do gach leanbh. Cé gur thug cleachtóirí faoi deara go raibh roinnt scileanna féinchúraim, mar shampla lámha a ní, Ní raibh scileanna féinchúraim eile ar nós boscaí lóin a oscailt agus a dhúnadh agus cótaí a bhaint agus a chur, chomh cleachtaithe i mbliana. Bunaithe ar na smaointe agus na samplaí praiticiúla go léir a roinneann cleachtóirí, Breathnófar anois ar an tslí ar féidir le suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim tacú go dearfach le haistrithe leanaí chuig an mbunscoil i mbliana. Is próiseas é an t-aistriú seo seachas pointe ama amháin. Tosaíonn na hullmhúcháin nuair a bhíonn an leanbh sa suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim. Tá sé tábhachtach timpeallacht foghlama atá cothaitheach agus tacúil a chothú, a fhreastalaíonn ar riachtanais shóisialta agus mhothúchánacha leanaí agus a fhorbraíonn na scileanna agus na meonta atá riachtanach agus iad ag aistriú go dtí an bhunscoil. Ina measc seo tá cur chuige spraíúil i leith litearthachta, uimhearthachta, teanga, scileanna sóisialta, féinrialála, neamhspleáchais, fiosracht agus teacht aniar. Baineann gach leanbh leas as timpeallacht ionchuimsitheach shaibhir teanga. Tagann comhráite oscailte scéalaíocht agus le saibhreas foclóra, beochana agus tonna go mór le forbairt teanga. Bíonn stór saibhir dánta, rann agus amhrán mar bhealach cumhachtach chun teanga léiritheach a spreagadh. Tacaíonn sé seo, ar a uain, le hidirghníomhaíochtaí idir daoine fásta agus leanaí, tacaíonn sé le leanaí mothúcháin a chur in iúl agus ceisteanna a chur go muiníneach a leathnaíonn an t-eolas atá faighte acu trí shúgradh. Mar a luadh cheana, bíonn tionchar dearfach ag an am a chaitear lasmuigh ar fhoghlaim agus ar fhorbairt leanaí. Nuair is féidir, smaoinigh conas is féidir an soláthar lasmuigh a fheabhsú tuilleadh chun eispéiris foghlama na leanaí a shaibhriú. Beidh sé seo mar oidhreacht dhearfach ón bpaindéim. Cruthaíonn solúbthacht sa ghnáthamh laethúil níos lú aistrithe le linn an tseisiúin. Cuireann sé seo ar chumas leanaí níos mó ama a chaitheamh agus baint níos doimhne a bheith acu lena dtaithí foghlama. Déan machnamh ar an gcaoi a dtacaíonn do ghnáthamh le rannpháirtíocht leanaí i ngníomhaíochtaí rogha a chur chun cinn agus deiseanna a mhéadú chun teacht aniar, díriú agus comhoibriú le daoine eile a fhorbairt. Tá go leor bealaí nuálacha ann chun cumarsáid dhá bhealach a chothú le tuismitheoirí agus foirne cleachtóirí. Is féidir aipeanna bogearraí luathbhlianta agus cainéil ilmheán a úsáid chun faisnéis a roinnt faoi fhorbairt, fhoghlaim agus fholláine leanaí. Is féidir leis na huirlisí seo tacú go réamhghníomhach leis an gcaoi a gcuireann tú faisnéis ar aghaidh chuig tuismitheoirí faoin gcuraclam agus bealach a thairscint do thuismitheoirí faisnéis thábhachtach faoi imeachtaí agus gníomhaíochtaí teaghlaigh a roinnt leis an suíomh. Is féidir faisnéis a roinnt le tuismitheoirí freisin maidir le laethanta oscailte bunscoile áitiúla. Sa teangmháil le bunscoileanna áitiúla, b'fhéidir go smaoineofá ar ábhar theimpléad tuairisce Mo Scéal a leathnú chun scéalta foghlama a chur san áireamh a thugann breac-chuntas ar eispéiris súgartha agus ar fhoghlaim na leanaí. Chuideodh sé grianghraf den bhunscoil a thaispeáint nó scéalta sóisialta a léamh faoi thosú na scoile chun cabhrú le leanaí dul i dtaithí ar sheicheamh na himeachtaí a bhaineann leis an aistriú go dtí an bhunscoil. Bhí roinnt suíomhanna agus bunscoileanna an-chruthaitheach sa chumarsáid trí chruinnithe Zoom ar líne, rud a thug deis do mhúinteoirí aithne a chur ar na páistí, scéalta a léamh dóibh agus cuidiú le caidreamh a thógáil. Tugaimid aghaidh anois ar príomhtheachtaireachtaí cigirí do thuismitheoirí. Bíonn go leor aistrithe ag leanaí go nádúrtha i saol an teaghlaigh. Is fiú a thabhairt faoi deara gur féidir le leanaí óga taithí suntasacha a bheith acu ar aistrithe beaga, toisc go n-éiríonn go geal le leanaí nuair a mhothaíonn siad slán le gnáthamh De réir mar a fhoghlaimíonn leanaí óga na haistrithe níos lú agus níos minice seo a láimhseáil, Déanann siad teacht aniar a fhorbairt a chuidíonn leo dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le haistrithe níos suntasaí a d'fhéadfadh teacht chun cinn ina saol. Chun tacú le haistriú do linbh chuig an bhunscoil, d'fhéadfá triail a bhaint as roinnt de na nithe seo a leanas. Labhair le do leanbh go hoscailte agus go dearfach faoi na nithe a d'fhéadfadh tarlú ar scoil, mar shampla, fuaimeanna an chloig agus seasamh sa líne ar maidin. Bíodh do leanbh páirteach in ullmhú don scoil, mar shampla, na héide scoile, éadaí nua, bróga, mála scoile, bosca lóin agus aon rudaí eile is gá a cheannach. Cuidigh le do leanbh a bheith níos neamhspleáchaí trí chuidiú leis nó léi a bhosca lóin a oscailt agus a dhúnadh, a lámha a ní, agus a cóta a chur air nó uirthi agus a bhaint. Luaigh ainm mhúinteora do linbh sa chomhrá faoi dhul ar scoil. Is féidir le tuismitheoirí cumarsáid a dhéanamh le múinteoirí trí theimpléad tuairisce Mo Scéal a roinnt leo. I mbliana, bhí eispéiris réamhscoile difriúil ag na leanaí a bheidh ag dul isteach i rang na naíonán sóisearach. B'fhéidir nár fhreastail cuid acu ar shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim mar gheall ar shrianta COVID-19 agus imní faoi shláinte an teaghlaigh. Féadfaidh múinteoirí bunscoile na rudaí seo a leanas a mheas chun timpeallacht fháilteach, shlán agus spreagúil a chinntiú sa seomra ranga. Tá roinnt mhaith ama caite ag na leanaí ag foghlaim lasmuigh. Smaoinigh ar an tslí a dtacaíonn timpeallacht na scoile le súgradh agus foghlaim sa spás lasmuigh, tionscadail dúlra, mar shampla. Smaoinigh ar chonas is féidir leat tacú leis na leanaí chun súgradh le chéile, eispéiris súgartha a idirbheartú agus comhoibriú agus a chomhthógáil agus cásanna ina gcuirtear a gcuid foghlama agus forbartha chun cinn. Smaoinigh ar réimsí ar leith den churaclam inar féidir leat foghlaim neamhspleách a éascú agus a spreagadh trí shúgradh le hacmhainní agus ábhair oscailte breise. Tacaigh le leanaí a dtaithí a chur in iúl ar chónaí le Covid-19 trí theanga léiritheach. Tá a fhios againn go bhféadfaidh leanaí eispéiris na paindéime a fhí isteach ina gcuid súgartha trí mhálaí dochtúra a úsáid agus tagairt a dhéanamh don víreas ina gcásanna rólghlacaidh. D'fhéadfadh go mbeadh gá ag leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu le tacaíocht shaincheaptha aonair dá scileanna cumarsáide. Murar thug na leanaí cuairt ar an scoil go fóill, d'fhéadfadh múinteoirí pictiúir nó físeáin den seomra ranga, na leithris, an clós, srl. a sheoladh abhaile ionas go bhfaighidh na leanaí taithí ar an scoil. Labhair le cleachtóirí i suíomhanna friothálacha Luathfhoghlaim agus Cúraim chun faisnéis a bhailiú faoi láidreachtaí, réimsí spéise agus riachtanas leanaí chun cur le heispéiris foghlama a bhí acu cheana. Soláthraíonn ábhair theimpléad tuairisce Mo Scéal faisnéis shaibhir léargasúil faoi réimsí spéise, eolais, scileanna, meonta agus riachtanas leanaí. Beidh sé tábhachtach do mhúinteoirí bunscoile labhairt le tuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanas bhreise acu, ar tugadh tacaíocht dóibh ina suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim trí aim. ionas go rachaidh siad i dtaithí ar Phlean Rochtana agus Cuimsithe an Linbh. Bhí níos lú deiseanna ag leanaí áirithe scileanna a chleachtadh ar nós bosca lóin agus mála scoile a oscailt agus a dhúnadh. Mar sin, b'fhéidir go mbeidh ort dul siar ar na scileanna seo go minic i mí Meán Fómhair chun neamhspleáchas an leanbh a spreagadh agus chun cabhrú leis nó léi. Chun tacú le folláine leanaí, b'fhéidir gur fiú smaoineamh ar leanaí a chur ag suí le chéile i ngrúpaí cairdis. Anois, cloisfimid roinnt nodanna den scoth ó Aedín ó réamhscoil Little Stars, Maigh Bhéile, Dún na nGall, agus an chomhairle is fearr atá aici do leanaí atá ag aistriú chuig an mbunscoil á roinnt aici linn. Deir Aedín. Chun an t-aistriú go dtí an scoil a dhéanamh níos éasca do leanaí, ní mór don timpeallacht soláthar a dhéanamh do shaor-imirt agus saoirse gluaiseachta. Trí chur chuige súgartha leanbh-threoraithe, cuirtear ar chumas leanaí mothú muiníneach. Is maith an smaoineamh é a iarraidh ar na leanaí roimh ré cad is maith leo a dhéanamh, ionas gur féidir a chinntiú go mbeidh na deiseanna seo ar fáil ar an gcéad lá ar scoil. Bíonn go leor leanaí níos sona i dtimpeallacht lasmuigh agus tá taithí ag réamhscoileanna súgradh agus taiscéalaíocht lasmuigh a éascú mar phríomhchuid den lá, mar rud a bhfuil cur amach ag leanaí réamhscoile air. Caithfidh gurb é rogha an linbh an áit agus an tslí a imríonn siad. Is féidir an spás a eagrú ionas go mbeidh ábhar ann don ealaíon, ábhair chéadfacha, uirlisí ceoil, súgradh coirp, leabhair agus áit cluthar inrochtana do leanaí agus nach mbíonn daoine fásta ag treorú na húsáide. D'fhéadfadh sé cabhrú chun leanaí a chur ar a gcompord más ionann timpeallacht agus atmaisféar na réamhscoile agus na scoile. Is bealaí iontacha iad cumarsáid le tuismitheoirí agus le teaghlaigh, agus cruinniú leis an múinteoir réamhscoile, chun tuilleadh a fháil amach faoin tslí inar maith le do leanaí nua a bheith ag súgradh. Do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu, ba mhaith an rud é pluais a chruthú, áit dhorcha, más féidir, ar féidir leis an leanbh í a rochtain nuair agus de réir mar is gá. Beidh go leor buntáistí ag baint leis seo don leanbh, go háirithe má éiríonn an leanbh corraithe i ngrúpaí mór nó nuair a bhíonn an timpeallacht an-ghlórach. Mura bhfuil pluais dhorcha sa seomra ranga, is féidir é seo a chruthú le pluideanna nó le teach súgartha athdhéanta, rud chomh shimplí le soilse beaga leictreonacha nó fiú tóirse. Trí chabhrú le leanaí mothú slán ón tús trí dheiseanna a sholáthar le bheith i spás níos ciúine i bhfad ó ghrúpaí móra, tabharfar deis dóibh socrú isteach sa suíomh nua. Is féidir é seo a dhéanamh lasmuigh go héasca freisin le phreabphuball Súgartha. Arís is iad na cruinnithe le tuismitheoirí agus leis an gcleachtóir réamhscoile, go fíorúil nó go pearsanta, na bealaí is fearr le fáil amach faoi roghanna agus riachtanais súgartha, mar aon le héisteacht a thabhairt do ghuth an linbh sa ráiteas aistrithe. Dá bhrí sin, tríd an oideolaíocht, idir an scoil náisiúnta agus an réamhscoil a ailíniú, agus trí spásanna cluthara a chruthú do leanaí a d'fhéadfadh a bheith an-imníoch ag teacht chuig na scoile, is féidir aistriú socair a éascú. Tugann sé seo an seimineár ghréasáin seo chun deiridh. Go raibh maith agat as éisteacht. Tá súil againn gur chuir an seimineár gréasáin seo comhairle cabhrach agus go leor cinnteachta ar fáil do chách agus sinn ag gluaiseacht ar aghaidh ó COVID-19. Seo liosta d'fháisnéis agus d'acmhainní bhreise a d'fhéadfadh tacú leat agus tú ag gluaiseacht ar aghaidh. Má tá ceisteanna nó tuairimí agat, cuir ríomhphost chugainn le do thoil. ag insights underscore info at education dot gov dot ie Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis na scoileanna seo agus leis na suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim a roinn na híomhánna gleoite linn. Go raibh míle maith agat agus slán!